Um, um, Ezeana Benson Ọjịakọ kezi nke na-etu gị nwa ji ugo nna ya nwa ji ugo nna ya yes ya. um, ka ebe anyị nọ taa anyị nọ n'Ụzọakwa Ihiala n'Ụmụdike dike eze a Mhm, mụnwa nwoke afọ Ụzọakwa Ihiala egoro m ọha dibịa mm, Eh, nna asị m nọọ dibịa ka ndị eh, ndị mbụ bụ ime were hido n'obodo a mm. so ya ka eji akpọ anyị egoro m ọha dibịa ihe a dike eze a hmm. nọmba wan Ụzọakwa hmm, daalụ a ma na ị bụ aka na-akwa ọfọ i wee sị ka ị kpọta anyị n'ukwu osisi ọfọ maka na o nwere ụfọdụ ndị si na ha na-akwa ọfọ eh, ha jee were osisi ọzọ ewee kwa ọfọ mana gị nwa sị mba na ihe eji akwa ọfọ bụ osisi ahụ n'onwe ya akpọrọ ọfọ ọ kwa ihe mere eme ya ka m na-akọwara ndị mmadụ na e nwere osisi a na-akpọ ọfọ hmm. ndị ọfọ dịrị ọfọ dịrị onwe ọ dị gboo ọ ga hmm. na-adịrịrị mm. ọfọ a dị ya mm. ọ na-abụ m bịa ebe a mm. ka m gbukara isi ọfọ ejekwu m ọkpara ọkpara ahụ na ha apụta ọ naghị afụ ya kịta m jekwu ọkpara ọ gwa m ihe eji were ọfọ emere omenala ọ bụrọ sọsọ ya nwe Ụmụdike niile nwe ya emecha ihe ahụ ejiri nwayọọ gbutuo ọfọ edebe ego ṅụọ mmanya egbuo ọkụkọ dị ya na ihe niile a ga Mm. enye ndị obodo Mm. so ọfọ ahụ ka m ji akwa nke ya eji ayọ ndị mbụ na ndị egede Mm. ihe a bụ ọfọ chaplet ndị Rome Mm. bụ ọfọ ha ma nke ya bụ chaplet nke anyị Mm. as nwa afọ Igbo Mm, daalụ Ya ka anyị ji akpọku eh. nna nna anyị daalụ hinne ị sị na tupu akwa ọfọ na o nwere omenala e ga-eme ee a na-akwa ọfọ na nkịtị and a na-egbu ya egbu mm. anaghị anọkata rigoro ọfọ elu jee egbube mm. ọ ejekwute ọkpara ị bịakwute ọkpara nna anyị daalụ daalụ dịka anyị na-ekwu afụrụ m na ọkpara apụtago ọkpara bụ ya bụ ezeana ya bụ onye isi obodo ee nna anyị ekene gị o nna mụ o ah. nna mụ o nna bienu m aka na ọ ka esi eme afọ abụ m Dike Ụgbaja abụ m onye Ọkịja ee eh, ma na-alụ na ABS redio n'Ọka ee eh, anyị sị na ọ dị mkpa ka osisi Igbo ji wee dị ile ka echekwaba ya ka ọ ghara ịbụ ihe bụ anọkata egbuo ee eh, mụ na Ọjịakọ wee bịa n'ọfọ anyị sị ka anyị bịa ka anyị zọnyere ụkwụ Mm, eh, afụ nke unu si chekwaba ya eh, eh, nna anyị ukwu bịaba o afụ nke unu si chekwaba ya na alụrụ ya egburu ya aja egburu ya aja ka onye ọbụla ghọta na osisi a abụrọ ihe a na-afụ kwa daa na ọ bụrọ osisi nkịtị unu afụ ka ndị Ụzọakwa siri wee mee ọfọ ha ihe a ka tụbara anya na Igbo niile kwesịrị ịdị na-eme ee onye mụ na ya nọkwa taa bụ ọkpara em, ekezi- ọkpara dịka eze ana ọkpara dịka onye ndu onye isi obodo ya bụ okenye n'obodo ya tọchara n'ogbe a ee ee asị m nna anyị ọfọ a ịma ị pụtara ụwa fụ ya ka ọ dị ebe a ka a mụgo tupu ọ dịrị ị pụtara ụwa fụ ya ị pụtara ụwa fụ ya kịta ngị bụ ọkpara ọ gịnị ka ihe kpatara unu ji wee kpebie na unu ga-esi etu a chekwaba ya ị nee anya ị fụ na okirikiri ebe a na ụnọ ọmalịcha ụnọ dịsịa mana n'agbanyeghị ọmalịcha ụnọ dịsị okirikiri ebe a unu gbakwara mbọ ka unu chekwaba osisi ọfọ a ọ gịnị kpatara eji wee mee etu a eji mere etu a bụ na ọ dị anyị mkpa hmm. Hmm?

ya kpatara anyị sị na m ga-echekwaba ya onye chọkwa n- sị na ya chọrọ ịbịa ịkwara ọfọ n'ogbe na kedu ihe o nwere ike ime
ọdụ ọ bịa ịkwara ọfọ wetụrụ 1000 Mm, dụ ọkụ mm, ọjị na mmanya mm,
mm, ọ kwara ọfọ mm. okay daalụ ya bụ a na-akwa ọfọ n'aka efu mm, afụrụ m na ọ dị ka a mara nzu na n'ebe a kee ife kpatara eji wee ma nzu ọ ya bụ ndị bịa atụtụ ọfọ
nwa iyewe ya nwa ndị bịa atụtụ ọfọ anya anụ amị Hmm.
Eh, ha ya edebekwa ego m na mụ ewere n'ego hmm. maka edebe ha ego onye ara ma isi dị mma hmm. ọ ha nche abụ mụ ọ pụta ọ tụtụrụ ọ kwanye eh, anyị kenere hinne ọkpara Ụmụdike Obikibia ọ n'ihu be ka ya bụ osisi ọfọ dị ị sị na ị pụtara ụwa fụkwanụ osisi ọfọ a ah, ah. Eh. Hmm, daalụ hinne ah. nna anyị ukwu asị m ọ maka mere odogwu Ọjiakọ hmm. daalụ hinne ah, nke nwa bụ oke i ketara bụ ịkwa ya bụ ọfọ mee ya ọ bụrụ ihe eji ekpebi nke a bụ nke e mere eme ewenitekwa ya enu ka ka anyị fụ nke a bụ nke m mere na ịfụ ya Mhm. mee ya ihe m ji ahapụ ihe a ka a mara na ọfọ Mm. na ọ bụghị iji were isi ọbụla kpọọ ọfọ ịchọzikwa were ịnụ ya anụ na esi ya asa mesizikwa bịa agbaghị ihe e ji anụ ya na-asa ọfọ ọ dị ire. Mm, daalụ hinne Alright. daalụ